Tabhair roinnt eolais dúinn ar dtús maidir le Lewis Carroll, údar an bhunleagain Bhéarla, Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Bhuel, ba léachtóir é le matamaitic in Oxford agus bhí, de réir dealraimh, bhí na léachtaí a thug sé réasúnta leamh agus dáiríre agus ní raibh aon chuid den ghreann a fheictear sna scéalta le feiceáil sna léachtaí a thug sé. Ba dheagánach é chomh maith san eaglais ach níor thug sé mórán searmóintaí mar bhí sé réasúnta neirbhíseach agus stadach mar dhuine agus, deirtear dá bharr sin nár thug sé searmóintí. Chomh maith leis sin, ba dhuine é a bhí réasúnta príobháideach. Níor theastaigh uaidh a admháil ar dtús nuair a foilsíodh Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas gurb é siúd an t-údar agus de réir dealraimh tar éis a fuair sé bás, fuair siad réidh le roinnt de na dialanna a bhí aige so is léir go raibh sé, gur theastaigh uaidh a shaol féin a choimeád rúnda. Agus chomh maith leis sin, ba dhuine é a thaitin paradacsaí go mór leis agus cleasanna maidir le focail agus uimhreacha mar is léir óna leabhair. Agus bhí níos mó bróid aige féin mar gheall ar na leabhair mhatamaitice a scríobh sé na saothar sin ná mar a bhí maidir leis na scéalta faoi Eilís i dTír na nIontas.
Scéal leantach é seo a foilsíodh in 1871, sé bliana tar éis Alice's Adventures in Wonderland. Cén saghas stíl atá i gceist ann agus cad iad na heachtraí is spraíúla atá le fáil ann? Bhuel, is stíl an-ghreannmhar agus íorónta é, dar ndóigh, agus baineann sé an-chuid spraoi as an easpa bunúsach loighice sna scéalta agus as an bhfrustrachas atá, a thagann ar Eilís go minic nuair atá na. carachtair ag tabhairt óráidí fada mórchúiseacha nó ag rá filíochta. So tá sé sin an-taitneamhach agus ar an taobh eile de tá, ar leibhéal eile, tá ceisteanna níos dáiríre nó ceisteanna níos doimhne á bplé aige sa leabhar, rud atá spéisiúil. Agus maidir leis na heachtraí spraíúla, taitníonn, is dócha, an trí eachtra is mó a thaitníonn liomsa ná, b'fhéidir, ag tús an scéil nuair a ardaíonn Eilís an bhanríon bhán agus an an Rí Bán agus tá an bheirt acu an-trí chéile agus ní thuigeann siad go bhfuil cailín á n-ardú. Tá sé sin an-ghreannmhar. Chomh maith leis sin nuair a bhuaileann sí le Munachar agus Manachar agus tá an bheirt acu an-chrosta léi, ceapann siad nach bhfuil sí béasach go leor agus ansin nuair a dhéanann sí iarracht an dá lámh a chroitheadh ag an am céanna tosaíonn siad ag damhsa i bhfáinne léi. So tá gach rud saghas thar fóir agus seafóideach sa mhír sin agus ansin b'fhéidir an féile ag deireadh an scéil mar tá Téann gach rud as smacht. Bhuel, ar dtús, cuirtear, cuirtear Eilís in aithne don spóla mairteola atá ar an mbord agus ansin deirtear léi nach féidir léi é a ghearradh mar tá sí tar éis lámh a chroitheadh leis nó í féin a chur in aithne dó agus bheadh sé drochbhéasach arís. Agus ansin téann gach rud as smacht agus bíonn ar Eilís éadach an bhoird a tharraingt síos ar an, ar an talamh ionas go, go dtiteann gach, you know, na plátaí agus tá na plátaí ar foluain agus tá,

sa dá leagan. Chomh maith leis sin, is dócha go ndéanann sé iarracht an réim teanga a choinneáil mar an gcéanna agus feidhm na habairte sa dá scéal a choinneáil mar an gcéanna. So, mar shampla, má tá an, nuair atá an bhanríon bhán ag iarraidh briosca nó an dara briosca a thabhairt d'Eilís le le hithe agus ní theastaíonn sé sin uaithi, deireann sí one's quite enough sa Bhéarla agus deireann sí is dóigh liom. tá mo b'fhéidir tá mo dhíol i gceann amháin a deirann sé sa Ghaeilge. So sa dá chás tá rud éigin atá béasach ar an dromchlach i ndáiríre tá sé go hiomlán diongbháilte. So éiríonn leis is dócha spraoi a bhaint as sin as an aistriúchán chomh maith leis sin nuair atá ehm ceapaim Munachar bíonn sé ag rá ehm rud éigin ar nós that's not that's not true no how nó rud éigin agus deireann sé ní fíor sin ar chor ar bith bith so deireann sé ar bith faoi dhó chun an saghas sin chun saghas caint seafóideach a chur in iúl, so éiríonn leis é sin a dhéanamh, is dóigh liom, go han, ar bhealach an-éifeachtach. Cad a rinne sé i gcás na rann atá le fáil sa leagan Béarla agus ainmneacha na gcarachtar, abair Tweedledum agus Tweedledee?
Bhuel, díreach mar a luaigh tú, tá an t-ainm sin Tweedledee agus Tweedledum, tá sin aistrithe go Munachar agus Meanachar, so sa bhealach sin tá, is dócha go bhfuil na fuaimeanna saghas cosúil lena chéile ach éagsúlacht bheag eatarthu, rud atá éifeachtach agus chomh maith leis sin, Uaireanta eile, ní gá ach b'fhéidir na fuaimeanna a aistriú píosa beag cosúil le Dinah go dtí Dinah nó pé rud so braitheann sé. Maidir leis na rainn, éiríonn leis, ar bhealach, éiríonn leis is dócha an mheadaracht a choinneáil agus an rithim agus, dar ndóigh, an bhrí agus go minic is dóigh liom go ndéanann sé sin trí ord na bhfocal a athrú mar is gá a dhéanamh, pé scéal é, dar ndóigh, i gcás na Gaeilge ach déanann sé an t-ord a athrú píosa beag níos mó agus chomh maith leis sin uaireanta athraíonn sé an fhuaim ag deireadh na habairte ionas go bhfuil ionas go bhfuil an rím, ionas go bhfuil rím ann. So I mean tá sampla amháin agam anseo, b'fhéidir má léim é, nuair a deireann sé Hush a by lady in Alice's lap, Till the feast's ready we've time for a nap, When the feast's over we'll go to the ball, Red queen and white queen and Alice and all. So sin an leagan Béarla. So ansin feiceann tú sa leagan Gaeilge tá an rithim mar an gcéanna ach tá na fuaimeanna píosa beag éagsúil ag deireadh na n-abairtí. So Codail ar dhá ghlúin Ailíse go sámh, ligse do scíth roimh aimsir na fleá, beifear ag damhsa ag deireadh na féile, Ailís, dhá ríon is cách le chéile. So, tá sé, tá sé an-deas ar fad. Ana dheas, ana dheas, sampla an-deas é sin. An leabhar é seo do dhaoine óga amháin nó an mbainfeadh daoine fásta taitneamh as dar leat? Bhuel, is dóigh liom go mbainfeadh, go mbainfeadh daoine fásta an-taitneamh as an leabhar agus sa bhrollach den leabhar luaigh Nicholas Williams é féin go mbraitheann sé go mbainfeadh, gur leabhar é níos mó atá níos oiriúnaí do dhaoine fásta i ndáiríre toisc go bhfuil an oiread sin, toisc go bhfuil ceisteanna níos doimhne á bhfiosrú sa leabhar seo ná mar atá sa chéad leabhar Eachtraí Eilíse, i dTír na nIontas. Is dócha go mbainfeadh páistí an. taitneamh as an as an ngreann atá níos níos simplí ar bhealach, b'fhéidir, an chaoi a mbíonn an ridire i gcónaí ag titim den gcapall nó an chaoi a ndeireann an bhanríon le hEilís go múchfar an tart nuair a itheann sí briosca. So nithe mar sin. Ach agus ansin ag an am céanna tá ceisteanna níos doimhne á bhfiosrú em agus a thabharfadh b'fhéidir dúshlán intleachtúil do dhaoine fásta. So mar shampla ceistítear em an fhéiniúlacht ar bhealaí áirithe so nuair a théann Eilís isteach sa choill. Tá coill ann agus níl aon ainmneacha sa choill sin so tuigeann Eilís go gcaillfidh sí a hainm féin agus ansin deir sí léi féin cé cé a thógfaidh an t-ainm uaim you know nuair a chaillfidh mise é agus chomh maith leis sin nuair a bhuaileann sí leis an aonbheannach ní chreideann an bheirt acu sa duine eile cheap sise gur you know gur gur cuid de scéalta sí an t-aonbheannach agus cheap seisean gur cuid de scéalta sí iad na páistí ach deireann sé léi bhuel má chreideann tusa ionamsa creidfidh mise ionatsa so déanann siad saghas margadh mar sin. So tá ceisteanna mar sin á bhfiosrú, is dócha, agus ceisteanna faoin bhfírinne chomh maith agus conas atá fhios againn cad atá fíor. So, mar shampla, deir Manachar le hEilís ag pointe áirithe nuair atá an Rí Dearg ina chodladh, deireann sé léi go mbeidh, nach mbeidh ann di nuair a dhúiseoidh sé mar níl ann di ach amháin ina bhrionglóid. Agus níl fhios aici an fíor sin agus bíonn sí á fhiosrú agus ansin ag deireadh an scéil tar éis di a theacht amach go dtí an an gnáthdhomhan arís. Níl fhios aici an ar chuid de bhrionglóid an Rí í féin nó ar chuid ar chuid an Rí dá brionglóid sise. Níl sí cinnte mar gheall ar sin. An dóigh leat go bhfuil an draíocht chéanna ag baint leis a saothar anois is a bhí an chéad lá riamh a foilsíodh é nó bhfuil sé as dáta agus cineáilín seanfhaiseanta? Bhuel, is dóigh liom go bhfuil an draíocht chéanna ag baint leis i ndáiríre. Is dócha, b'fhéidir, gur cruthúnas é go bhfuil Johnny Depp chun an dara scannán a dhéanamh go luath agus go raibh an-rath ar an gcéad scannán maidir le heachtraí Eilíse i dTír na nIontas. B'fhéidir nach mbeidh an scannán sin iomlán dílis don leabhar ach ar a laghad léiríonn sé go bhfuil tóir fós ar an domhan sin. Agus braithim chomh maith leis sin, toisc gur domhan samhalta é domhan ann féin agus go bhfuil, Tá, b'fhéidir, an saghas, an greann a bhaineann leis na scéalta, ar bhealach, baineann sé le heaspa bunúsach loighce agus ar bhealaí an-bhunúsach coincheapanna bunúsacha. Agus cé go bhfuil roinnt tagairtí ann do na ríthe, na banríona agus mar sin de, nó an t-aonbheannach, baineann siad sin le scéalta sí agus dá bhrí sin bheadh cur amach ag páistí an lae inniu orthu chomh maith. So braithim nach bhfuil sé as dáta sa mhéid sin.